Ba é sin an t-am gairid sin den bhliain nuair a d'fhéadfadh an feirmeoir mothú mar dhuine, nuair a d'fhillfeadh sé ón bpáirc, agus ní bheadh a chorp ar fad ag déanamh pian air, nuair a bheadh an t-aer ag boladh aráin agus ní ar féar lobhta, nuair a chuirfeadh an fómhar fáilte roimhe le grian órga te, a shníomhfadh go bog thar an ngrán a bhí gearrtha, agus a shuífeadh ar a aghaidh tuirseach. Ar feadh cúpla lá bhí an sráidbhaile ag análú níos suaimhní, go ciúin. Don chéad uair le roinnt seachtainí. Bhí an grán sa gcúirt cheana féin. Ní raibh gach rud, ach an chuid is mó. Bhí málaí faoin tí, seagal, eorna, beagán cruithneachta. Sula dtosaímid, ba mhaith liom iarraidh ort síntiú, agus más maith leat an físeán, fág ordóg suas. Bhí glasraí fós ag cuid acu. Oinniúin, piseanna, cairéid, biatas. Bhí cuid acu ag tosú ag lobhadh cheana féin. Ach níl aon rud. Bhí sé go maith ar feadh tamaill. Bhí páistí ag rith timpeall na páirceanna, ag bailiú na n-úll deireanach, ag piocadh sceach gheal agus rós fiáin. Bhí mná ag fuáil ag paisteáil, ag bailiú luibheanna a bhí fós in am chun bláthú. Tráthnóna bhí siad ina suí le chéile, te sa teachín, ag boladh aráin, bainne, féir. Agus ar feadh nóiméid, d'fhéadfá a chreidiúint go mbeadh sé go maith. go raibh sé seo go léir ag obair an earraigh, fiabhras an tsamhraidh, pian na lámha agus an droma, go raibh brí leis, nach ndearna Dia dearmad, nach mbeadh ocras ann. Ach bhí a fhios ag gach duine fásta gur bréag a bhí ann. nach raibh an ciúnas seo ina shuaimhneas ach sos roimh an stoirm, go raibh gach lá den ór Meán Fómhair seo caillte mura n-oibreodh tú mar go raibh an grán geimhridh ag fanacht áit éigin níos faide sna páirceanna. Bhí ort a tharraingt, a cur, a chinntiú. Bhí an teachín fós ag sileadh. bhí an dian le feabhsú. Sa stábla bhí an bhó ag siúl go míchothrom. D'fhéadfadh an grán i málaí a bheith múnga. D'fhéadfadh francach é a ithe in aon oíche amháin. Má thosaíonn sé ag cur báistí, ní thriomóidh sé, agus mura dtriomóidh sé, lobhfaidh sé, agus má lobhfaidh sé, gheobhaidh na páistí bás. Mar sin, fiú an t-arán a bhí á ithe acu, bhí sé ag éiginnte. Crua, garbh, searbh. Mar ní raibh a fhios acu an mairfeadh sé go dtí an t-earrach. Agus ansin thosaigh an eagla. Fós lag, fós ciúin, ach bhí sé ann cheana féin. Bhí sé go leor chun féachaint ar an spéir, áit a raibh na scamaill ag bailiú, nó chun éisteacht leis an ngaoth ag caoineadh tráthnóna taobh amuigh den tigh. Ní raibh an fómhar ach ag tosú. ach ní raibh aon duine ag baint sult as mar bhí a fhios ag gach duine nach raibh an samhradh ag imeacht ach go raibh an bás ag druidim. Inné fós bhí an talamh te. D'fhéadfadh fós aerlíne ar an bport agus mothú go raibh an cré ag téamh ón mbun. Ach anois Faoi na lámha bhí sé fuar cheana féin mar a bheadh sé ag tosú ag fáil bháis. Agus bhí a fhios ag gach duine a raibh roinnt fómhar beo acu cad a chiallaigh sé sin. Bhí an t-aer níos troime. Thit an scáth níos tapúla. Ní dheachaigh an taise ar shiúl ach shuigh sé gach rud. i mbróga, i leapacha féir, i bhféar, i scamhóga. Ar maidin, ghal sé an carn aoiligh, tráthnóna, chuaigh sé isteach sna háibí. Ní féadfadh an feirmeoir triomú a thuilleadh. fiú ag an tine, fiú sa teach an. Thosaigh siad ag reó. Ní sneachta fós, ní reó fós, ach ní raibh sé seo oíche bhog a thuilleadh. Ar maidin bhí ciseal bán fágtha ar an bhféar, agus d'fhéadfadh buicéad uisce iontas a dhéanamh le sraith tanaí oighir. Thosaigh na páistí ag casacht, agus na seanóirí freisin. Chuir na mná éadaí, luibheanna, gach rud a bhí acu timpeall orthu. Ach bhí a fhios acu nach raibh ann ach an tús. Beidh sé níos measa fós. I bhfad níos measa. Bhí sé ag éirí níos ciúine san fhoraois. Níos lú éan, níos lú feithidí. Fiú na mic tíre stop mar a bheadh rud éigin ag teacht. Rud éigin a raibh eagla ar gach duine air, daoine agus ainmhithe araon. Bhí an lá ag éirí gearr. Bhí an obair ar siúl chomh fada. Ach anois bhí ort éirí níos luaithe agus críochnú san dorchadas. Tráthnónta ní raibh comhrá ann a thuilleadh, ach tost agus tuirse. Tá an talamh ag fuarú, tá an corp freisin. Tá na lámha ag éirí neamhchomhoiriúnach. Tá an droim ag éirí righin. Ní imíonn an pian, is éiríonn sé seasta, laethúil. An ceann nach dtugtar faoi deara. Mar níl am ann. Mar tá rud éigin le déanamh i cónaí. Tá sé fós le bailiú. Tá sé fós le tarraingt. Tá sé fós le hiompar. Níl sé in am fós chun sosa agus ní bheidh am ann, mar ní bheidh an fómhar ag fanacht, mar ní bhuailfidh an geimhreadh an doras. Ach brisfidh sé isteach go tobann mar ghadaí, agus ansin beidh sé ródhéanach. Sin é an fáth gur chuir an feirmeoir a chorp i bhfeidm, fiú nuair a bhí sé ag déanamh pian, ghreim sé a fhiacla. Fiú nuair a bhí siad ag scoilteadh ón bhfuacht, agus chuaigh sé arís chuig an bpáirc, chuig an gcúirt. chuig an bhforaois. Mar bhí a fhios aige nach raibh aon dul ar ais. Mar dá dtabharfadh sé suas anois, go bhfaigheadh sé bás. Sé a pháistí an teaghlach ar fad. Sa bhfómhar níor phleanáil an feirmeoir. Níor chomhairigh sé laethanta. Níor rinne sé ar mhaithe le. mar bhí a fhios aige go bhféadfadh gach maidin a bheith ar an gceann deireanach nach raibh an talamh reoite fós. Bhí an spéir ag éirí níos troime. Bhí na scamaill ag crochadh go híseal thar na páirceanna. agus níor tháinig an bháisteach a thuilleadh, ach doirteadh síos ón spéir mar mhallacht. Shleamhnaigh an ceo isteach sna scamhóga, agus bhrúigh an láib go dtí na glúine isteach i ngach poll sna bróga. Agus fós bhí ort oibriú. D'éirigh an feirmeoir suas, sula raibh an t-am ag an mhaidin chun an dorchadas a ghearradh. Ar an mbealach chuaigh sé chuig an bpáirc, mar ní raibh aon solas ann, agus bhí gach nóiméad de ghiúistíocht ina riosca. Bhí ort an fómhar a chríochnú. Bailiú an méid a tháinig slán fós, sula ndearna an bháisteach agus an taise bia dóibh siúd a bhí ag rith. Bhí ort a tharraingt, mar tá sé in am anois an grán geimhridh a chur, ní níos déanaí. Má dhéanann sé, tá seans aige. Mura ndéanann. Tabharfaidh an bhliain seo chugainn ocras. Bhí an tarraingt deacair, bhí an talamh sáithe le huisce, greamadach, frithsheasmhach. Bhí na damha ag siúl go neamhchinnte agus bhí ar an bhfeirmeoir iad a tharraingt agus a bhualadh, agus mallacht. Ní as fearg ach as éadóchas. Mar mura n-éirí leo ní bheidh aon arán ann. Ní amháin an geimhreadh seo ach ar feadh na bliana seo chugainn. Ní bia amháin an fómhar, is síolta iad, is beatha iad. agus anois bhí an bheatha seo ag lobhadh sna cúirteanna agus ag éirí ina láib. Tráthnóna ní raibh comhrá ann. Bhí an t-athair ag paisteáil an dín, bhí an mháthair ag casadh na nglasraí. Thit na páistí ina codladh go luath. ní mar gheall ar thuirse ach ionas go n-íosfaidís níos lú. Bhí an teach ag boladh ar féar lofa, deataigh agus taise agus bhí an codladh gearr, briste. Bhí an corp ag déanamh pian gan stad ach ní raibh am ag aon duine don phian mar bhí an pian níos fearr ná an t-ocras. Ní raibh trócaire ag an bhfómhar. Níor thug sé rabhadh. Níor bhain sé. Gach lá bhí ort a iompar, a tharraingt, a thriomú, a dhearg, a cheangal, a leagan, a thriomú arís. Agus ansin gach rud a chinntiú i gcoinne francach, taise, fuacht. agus má bhí rud éigin leagtha go dona, má bhí bord éigin ag sileadh, má bhris an ghaoth cruach, bhí sé sin thart, mar ní raibh an dara seans ann. Sin é an fáth gur éirigh an feirmeoir suas, cé nach raibh a chosa á mothú aige, réim sé a fhiacla, cé go raibh siad ag scoilteadh ón bhfuacht, agus chuaigh sé arís chuig an bpáirc, chuig an gcúirt, chuig an bhforaois. Ní mar gheall go raibh neart aige ach mar nach raibh rogha aige. Mar dá dtabharfadh sé suas anois go bhfaigheadh sé bás. Sé, a pháistí, an teach ar fad. Ba é sin ceann de na laethanta sin nuair nach raibh a fhios agat an raibh sé fós ina fhómhar, nó an raibh sé ag tosú ar an deireadh. Bhí an spéir clúdaithe le scamaill throma. Bhí an ghaoth ag piocadh an tuí sna páirceanna, agus níor thit an bháisteach mar bheannacht ach mar mhallacht. Agus ansin thuig an feirmeoir, an méid a bhailigh sé, d'fhéadfadh sé a bheith gan brí, mar mura dtriomóidh sé, caillfear é. Bhí málaí lán de ghrán ina seasamh sna cúirteanna, ach bhí an taise fós ag dul isteach san adhmad. san aer, i ngach grán. Bhí an bháisteach ag sileadh tríd an díon, bhí an tuí ag sáithiú mar spúinse. Gach lá tháinig an riosca go dtosódh sé ag múnlú, go mbeadh an grán bán, bog, ag tosú ag briseadh sna méara, agus ansin ní bheadh aon rud ann chun arán a bhácáil. Ní bheadh aon rud ann chun cur an bhliain seo chugainn. Ní bheadh aon rud ann chun maireachtáil. Bhí na piseanna ag éirí dubh san uisce. Bhí an cabáiste ag lobhadh sna hionchuir talún. Bhí na cairéid ag éirí bog agus ag briseadh sna lámha. An rud a bhí le beathú, bhí sé ag tosú ag goilliúint. In ionad dóchas a thabhairt, chuir sé i gcuimhne cé chomh tapa agus is féidir le nádúr an méid a thug sé a thógáil ar ais. Gan rabhadh, gan trócaire, ní raibh aon bhealach chun triomú. D'éirigh an tine as na dréachtaí. ní raibh go leor adhmaid. Os comhair an teachín, láib go dtí na glúine. Ar an díon, dorcha agus fuar. Chuir na mná glasraí ar bord. Chaith siad iad lena lámha agus thriomaigh siad iad leis an aer, a bhí níos tais ná na torthaí féin. Ní raibh aon rud ag triomú. Bhí gach rud ag dul i léig. Ní raibh stóras ag aon duine, ach bhí spíce ag na daoine saibhre. Bhí an chuid eile ag maireachtáil ar an dóchas nach mbeadh sé ag cur báistí, ach bhí sé ag cur báistí gach lá. lá i ndiaidh lae, agus le gach uair an chloig de bháisteach, bhraith an feirmeoir níos mó agus níos mó éadóchais, níos mó agus níos mó eagla. Thug na páistí beacáin tais ghreamaitheach ag boladh ar an talamh, uaireanta inite, uaireanta nach ea. Níor roghnaigh aon duine a thuilleadh. Leath siad gach rud. Gach rud nach raibh ag gluaiseacht, nach raibh múnlaithe, a bhí fós ag breathnú amach. Gach pláta, gach pota, bhí ina chomhrac in aghaidh an ama. mar bhí an bia, fiú má bhí sé ann, ag lobhadh níos tapúla ná an t-ocras. Ar laethanta den sórt sin, stop an feirmeoir ag creidiúint in aon rud, mar cad a bhí ann dá bhailigh sé, cad a bhí ann dá tharraing sé, dá chuireadh sé, dá iompair sé seo go léir ar feadh an tsamhraidh? Má anois, laistigh de chúpla seachtain, D'fhéadfadh gach rud titim as a chéile, éirí ina lámh ina bholadh géar, ina chaillteanas nach féidir a aisiompú. Ní raibh sé seo ach eagla roimh an ocras, bhí sé eagla roimh an gcambhrí go raibh gach rud ar neamhní. Ní raibh gach feirmeoir cothrom. Agus cé gur oibrigh gach duine go dtí go raibh siad ag fáil bháis, cé gur ghlúinigh gach duine sa lámh agus gur shaothraigh siad faoi mhaithe na bliana, níor fhill gach duine ar an rud céanna tráthnóna, mar bhí cúirt ag cuid acu, agus ní raibh ach díonta tanaí ag cuid eile, séidí sáithithe le taise. Plaiceanna talún clúdaithe le boird agus tuí. Ní raibh an chúirt ina só, ba é an teorainn idir dóchas agus eagla. D'fhéadfadh duine a raibh cúirt láidir, tirim aige, an grán a stóráil, na huirlisí a chur i bhfolach. an féar a throm. Shuigh sé sa teachain mar scáth, d'ith sé go ciúin. Níor chuir sé ceist ar aon ní, níor éist sé. Bhí a fhios aige go rachadh sé arís amárach agus nach raibh an pháirc ag iarraidh é a fheiceáil a thuilleadh. Ach rachaidh sé, mar mura ndéanann, ní bheidh aon rud le baint, ní bheidh aon rud le hithe, ní bheidh aon duine le maireachtáil. Sa titim ní raibh an teachan ina dhídean, bhí sé ina ghaiste, sáithithe le taise, ag boladh múin, fuar agus dorcha. Thosaigh an díon déanta as tuí agus cré ag ligean uisce isteach cheana féin i mí Dheireadh Fómhair. Ar dtús, braon áit éigin in aice leis an simléar, ansin spota ar an uiscerian agus ansin an balla fliuch go dtí an talamh. Agus níor thriomaigh an t-uisce seo, ach scaipeadh go mall, níos ísle, níos leithne, amhail is go raibh sé ag dul isteach sna cláir féin agus an adhmad agus nach raibh sé ag iarraidh teacht amach a thuilleadh. Bhí an tuí ag lobhadh. bhí an cré ag titim ó na bhfallaí. Bhí na bíomaí adhmaid ag sáthadh mar spúinse. Fiú an tine sa tinteán níor thug sí teas a thuilleadh, ach deatach agus boladh adhmaid dóite. Go hannamh d'fhéadfaí tine a chur suas gan an seomra ar fad a chaitheamh i ndeatach. Go tapa tháinig deireadh leis an adhmad. An rud a bailíodh sa samhradh, dhóigh sé ró-thapa, ró-fhliuch, agus ní raibh aon rud nua le tabhairt, mar bhí an pháirc ag glaoch. Mar níor cheadaigh an bháisteach. Mar bhí an cúl ag gortú ró-mhór. An t-urlár, má bhí sé ann, bhí sé ina stiúgha, bog. míchothrom, lán de láib agus rianta de chosa nocht. Bhí na leapacha sámha. Bhí an tuí ag gobadh. Rinne na lucha a neadacha idir cosa na bpáistí a bhí ina gcodladh, agus bhí na páistí ag casacht ceann i ndiaidh a chéile. Oíche sa teachín bhí sí ina ceolchoirm.

Níor fhéidir codladh, níor fhéidir smaoineamh, níor fhéidir maireachtáil. Thóg sé seachtain ar na héadaí triomú agus fiú ansin nuair a cuireadh orthu iad, bhí siad fós fliuch. Bhí na bróga ag gobadh mar níor thriomaigh sí riamh ó lár an fhómhair. Fiú na cosa ata agus scáinte ní raibh aon bhealach acu téarnamh. Bhí siad ag lobhadh in éineacht leis an teachín. Rinne máthair an fheirmeora iarracht an díon a phaisteáil le meascán de chré agus tuí, le lámha a bhí ag crith le fuacht. Uaireanta chabhraíodh duine éigin, uaireanta ní raibh aon duine ann. Bhí ort potaí, báisíní a chur suas, cláir adhmaid a chur feadh na mballaí chun an t-uisce a stopadh. Uaireanta chuirtí tuí ar na ballaí ag súil go n-ionsúfadh sé an taise. Ach bhí an tuí ag lobhadh freisin. Ansin ní raibh fágtha ach suí, féachaint, agus fanacht go stopfadh an bháisteach agus guí go seasfadh an díon. Faoi na coinníollacha seo níorbh fhéidir maireachtáil, ach ní raibh aon rogha ag éinne. Ba é an teach Gach rud. An baile, an siopa bia, an chistin, an t-ospidéal, an foscadh. Ba é an t-aon rud a scar an teaghlach ón mbás. Mar sin, fiú dá mbeadh sé ag lobhadh, fiú dá mbeadh sé ag sileadh, b'éigean é a shábháil ar gach costas. Fiú nuair a dhiúltaigh an corp géilleadh, agus ní raibh neart ag na lámha an tsluasaid a choinneáil a thuilleadh. Tráthnóna bhí an t-athair ina shuí sa chúinne, cromtha. Bhí a chuid éadaí ag caitheamh deataí, ní ó theas ach ó thaise a bhí ag galú go mall ag an tine. Bhí na páistí ag cruinniú le chéile. Bhí siad ag lorg teasa ní san aer ach ina chéile. Chuir an mháthair an cóta seanbhunaithe timpeall orthu, a bhíodh ina cuid dá deartháir tráth. Ní raibh sé te le fada an lá ach ba é an ceann deireanach é. Sa chúinne den seomra bhí málaí bia, fillte i bhfabraic, clúdaithe le cláir, timpeallaithe le clocha. Gach rud chun nach rachfadh an taise isteach, ach fós féin chuaigh sé isteach ón mbun, ón mballa, ón uasteorainn. D'fhéach an feirmeoir air gan chabhair. mar dá mbeadh an grán ag lobhadh, bhí gach rud ar neamhní. Ní raibh aon éaló, ní raibh aon áit níos fearr. Ach an t-aon teach anseo, an t-aon chúinne seo, an t-aon oigheann a bhí ag caitheamh deataigh, an t-aon bhíoma a bhí ag coinneáil an uasteorainn ar fad, agus an an teaghlach ar fad. An todhchaí ar fad. An mhaoin ar fad. Agus dá mbeadh an teach anseo ag titim, bheadh gach rud ag titim. Ní hamháin gur am bailithe an fhómhair é ach freisin am na gcinntí is measa. Mar i ngach clós, i ngach bothán, I ngach bothán, bhí ort cinneadh a dhéanamh cé a fhanann agus cé a théann faoin scian. Ní raibh aon cheist faoi mhothúcháin. An mhuc a bhí leis an teaghlach ar feadh an tsamhraidh, a ghlaoigh na páistí uirthi de réir a hainm, ní raibh inti ach feoil anois. Mura maraítear í, úsáidfidh sí níos mó beatha ná mar is féidir leis an ngeilleagar a iompar. Má choinníonn siad í, d'fhéadfadh nach mairfidís an geimhreadh. Mar an gcéanna leis an gcearc, a thug uibheacha agus anois ba bheag an bogadh a bhí aici. Mar an gcéanna leis an mbó nach raibh ag tabhairt bainne a thuilleadh. Bhí na hainmhithe ciúin, amhail is go raibh siad ag mothú, amhail is go dtuigfidís. Nó b'fhéidir gur amadán an duine é féin chun go mbeadh sé níos lú pianmhar, mar ní raibh sé éasca a mharú, fiú dóibh siúd a chonaic é na céadta uair. Ní raibh marú muc ina shearmanas. Ba ghá é. Fuil ar an tuí, uisce fiuchta chun scalladh, scréacha, greim, stracadh, gearradh, deatach, boladh. Gal. Ach tar éis an tsaoil seo bhí saille. Bhí sceallóga. Saill. Ispíní. Ae. Bhí rud éigin ann a d'fhéadfaí a chaomhnú, a chrochadh, a shailleadh, a chrochadh ar bhíoma. Ba é sin boladh na marthanais. Fiú dá gcosnódh sé scréach an ainmhí agus deora an linbh a bhí ag coinneáil na muice leis an gcluas an lá roimhe sin. Níor fhuadaigh gach ainmhí. D'fhan cuid acu. iad siúd a raibh an luach is mó acu. An bhó a thug an bainne, an cearc a thug an uibheacha, an capall a theastaíonn chun an talamh a threabhadh. Ach bhí sin freisin ina chearrbhachas, mar má thagann an geimhreadh chun cinn faoi mhí amháin, mura bhfuil aon tuí ann, má tá an soláthar gráin Lobhtha cheana féin, ansin rachaidh siad freisin. Ansin beidh fiú an madra ina iomaíocht le haghaidh bia. Uaireanta mharaítear an rud nár theastaigh ó éinne teagmháil a dhéanamh leis. Éinín rólag chun maireachtáil. Gabhairín le cosa tinn, cait. a bhí tinn ní ar son feola, ar son coigiltis, ar son ciúnas. Mar sa gheimreadh ní raibh aon duine in ann acmhainn a thabhairt ar shaolta neamhriachtanacha. Is am glantacháin é an titim. Ach ní an glanadh a cheapaimid inniu. Ní raibh sé ag glanadh duilleoga ón gclós. bhí sé ag glanadh an tsaoil ó na daoine nach raibh seans acu maireachtáil. Ó na daoine sin a bhféadfadh a láithreacht an teaghlach ar fad a lagú. Agus cé go bhfuil sé pianmhar i sráidbhaile meánaoiseach, níor chuir éinne ceist an raibh sé morálta Mar bhí an mhoráltacht ag buachan ar an ocras. Agus dá bhrí sin d'fhéach an feirmeoir ar a chuid ainmhithe ar bhealach difriúil ná mar atá inniu. Ní raibh siad ina gcairde. Ní raibh siad ina gcréatúir le grá. Bhí siad ina soláthar beo. Fuinneamh don gheimhreadh, saill i mbairille, fuil i bpota agus más gá, mharaigh sé go tapa, go ciúin, gan breathnú isteach sna súile. Mar má bhreathnaíonn tú, tá sé níos deacra buail, agus níorbh fhéidir riamh botún a dhéanamh. Bhí an foraois ciúin, ní raibh sé ag boladh mar a bhí sa samhradh a thuilleadh. Bhí sé ag boladh lobhadh, cré fuar, taise a d'ardaigh mar ghal ó dhuilleoga marbha. Ach chuaigh na feirmeoirí isteach ann gach lá le páistí, le ciseáin, le buicéid.

cibé rud nach raibh lobhta, cibé rud nach raibh múnta fós. D'fhoghlaim na páistí é seo níos luath ná siúl. Cé acu beacán inite, cé acu nach mór ach é a chócaráil, cé acu a mharaíonn, ach fiú an feirmeoir is fearr d'fhéadfadh botún a dhéanamh. Ní grán iad na beacáin, ní féidir iad a dhéanamh baile. Bhí gach foraois difriúil, gach bliain difriúil, agus bhí go leor acu ag breathnú mar an gcéanna. Bailíodh go dall, uaireanta de réir boladh, uaireanta de réir blais, agus uaireanta go ciúin mar a rinne mo mháthair. Bhí orthu a thriomú. Ach conas a thriomú nuair nach stopann an bháisteach? Leagadh na beacáin ar bhord os cionn na tine, ar rópaí faoin uasteorainn. Casadh iad gach lá. Ach bhí an mún le feiceáil fós. Agus nuair a bhí mún sa teachín, ní raibh aon bhealach ann é a stopadh a thuilleadh. Agus ansin d'ith siad gach rud. Fiú múnta. Fiú searbh. Mar is fearr nimhiú ná ocras. Agus bhí an t-ocras cinnte. Tharla nimhiú go minic. Ní i gcónaí marfach. Uaireanta ach urlacan Fiabhras. Fuar. Ach sa gheimreadh d'fhéadfadh sé seo bás a fháil. Mar ní raibh neart ag an corp tuirseach chun troid. Mar ní raibh dochtúirí ann, ní raibh luibheanna ann, ní raibh dóchas ann. Ach luí sa chúinne agus fanacht an dtiocfaidh sé thairis agus guí nach mbeadh sé ina Amanita. Bailíodh roinnt beacán in ainneoin an eolais go raibh siad contúirteach ar mhaithe le blas, ar mhaithe le meabhlaíocht ocrais, ar mhaithe le páistí, ionas go mbeadh rud éigin le hithe acu. Mar fiú dá mbeadh éifeacht dhochrach ag rud éigin, bhí rud éigin te ann, séasúraithe i bpota le oinniún agus peirsil. Uaireanta cuirtear bainne géar leis chun an blas mín a mharú, uaireanta ach uisce. Sa titim bhí beacán ina airgeadra. Díoladh cuid acu ag an margadh. Mhalartaigh cuid acu ar oinniún, ar shalann, ar chraiceann, ar bhróga, agus d'fhan an chuid amhrasach, gránna, searbh sa teachín. Do na daoine nach raibh aon rud eile acu do na páistí, do na seanóirí, do na daoine nach raibh trua leo bás a fháil, mar bhí na beacáin ina dtabhartas. Ach bhí imeall ar an tabhartas seo, ciúin, sleamhain, dofheichte. Mar a bhí gach rud sa titim, thug siad dóchas. Ach chomh minic céanna, thóg siad é níos tapúla ná mar a d'éirigh leat a bheith sásta. Sa titim ní raibh an feirmeoir ach feirmeoir. Bhí sé ina gharda. Gach oíche bhí sé ina shaighdiúir ag troid ar son a chuid fómhar. Ní le daoine, ach leis an rud a bhí ag luí sa dorchadas. Mar nuair a bhí níos lú bia ann, agus na tithe níos taise, tháinig an rud ba mheasa. Ní raibh eagla ar na francaigh roimh rud ar bith. Tháinig siad nuair a thit an oíche, nuair a bhí an tine sa tinteán múchta. Ritheadh siad faoin leapachán, léim siad ar na seilfeanna, chreim siad málaí, chuaigh siad isteach i bpotaí. Bhog siad go tapa agus go ciúin. Ach ar maidin amháin a chonaic tú cad a d'fhág siad ina ndiaidh. Grán scaipthe ar an talamh. Eisfhearadh in oinniúin. Rianta fiacla ar úll a bhí le maireachtáil trí lá eile fós. Ní raibh an feirmeoir aon seans acu. Ní raibh gaistí ann. Ní raibh nimeanna ann. Bhí bataí, scréacha agus éadóchas ann. Uaireanta dhún sé an stábla, ag iarraidh é a shéalú le clár. Uaireanta cheangail sé málaí ar bhíomaí ard os cionn na talún. Ach bhí na Francaigh fós in ann balláin mar bhí siad ag troid ar son a saoil díreach mar a bhí sé. Sa teachín bhí sé níos measa fós. D'fhéach na Francaigh isteach, d'fhiafraigh sé an mbeadh sé in ann fós. Agus ar feadh nóiméid, chreid sé gur tháinig an freagra. Teas an tine, an scáth ar an mballa, an borradh neart nach raibh aige a thuilleadh, mar gur é an creideamh an rud deireanach a bhí fágtha. De réir mar a d'imigh na gráin, de réir mar a d'ith na ciaróga an bia, de réir mar a tháinig casacht níos domhain sna páistí, ansin bhí an fear ina aonar, leis an tine agus na biotáille agus leis an smaoineamh amháin sin go bhféadfadh duine éigin ón mbarr cabhrú. mar nach bhféadfadh aon duine anseo thíos a thuilleadh. Ní raibh aon searmanas ann, níor tháinig aon duine chun a rá, 'Tá sé seo thart'. Níor ghlaoigh clog, níor fhógair aon duine an cliseadh. Lá amháin bhí a fhios go simplí nach raibh sé in ann, go raibh gach rud a bhí aige rófhliuch cheana féin, rómhúchta, róbheag, nach mbeadh aon rud fágtha aige a d'fhéadfadh sé a ithe i mí Eanáir. Uaireanta bhí sé lá amháin báistí rófhada, uaireanta bíoma amháin sa stábla a bhris agus lig an taise isteach. Uaireanta oíche amháin nuair a chuaigh na Francaigh isteach sa 'pantry' agus rinne siad a ngnó. Agus uaireanta gabhar simplí, glúine, nach raibh in ann a lúbadh. Spina nach ligfeadh dó éirí as an leaba. Agus ansin stop an obair. Agus níor fhan an talamh. Níor lig na daoine sin. Níor ghlaoigh siad. Níor impigh siad. Shuigh siad síos sa chúinne. D'fhéach siad ar an mballa. Rinne siad amach ina gceann cé mhéad lá a d'fhéadfaidís maireachtáil, ar an méid a bhí fágtha. Agus ansin, stop siad ag comhaireamh. Uaireanta thairg comharsa go ciúin. Thug sé oinniún, píosa aráin, focal misnigh. Ach ní i gcónaí, mar bhí a chuid leanaí féin ag gach duine, a gcuid soláthairtí féin, a gcuid eagla féin, agus bhí a fhios aige dá dtugadh sé an iomarca, ní mhairfeadh sé féin. Agus mar sin d'fhéach an sráide ar an taobh eile ón bhfál tríd an mbearna sa doras, mar a bhí duine acu ag imeacht go mall, mar a bhí a theach ag dul as feidhm, mar a stop an deatach ón simléar ag ardú, mar nach raibh aon duine ag dul amach chuig an bpáirc a thuilleadh. Shiúil páistí ó na tithe sin cosnochta, cé go raibh an sioc ag greim ar an talamh cheana féin. D'fhéach siad isteach i súile leanaí eile, agus níor labhair siad tada. Bhí a fhios acu go raibh sé ródhéanach. Ní raibh na máithreacha ag déanamh éadaí a thuilleadh. Ní raibh ach ag déanamh paistí ar na cinn a bhí fós ag coinneáil. Agus ansin, fiú sin, ní raibh. D'imigh an fear ar dtús, mar ba é an té a d'ith an chuid ba mhó, agus d'fhág sé do dhaoine eile, nó toisc gur fearr leis gan fanacht. Ní raibh básanna móra ann, ní raibh ach ciúnas beag. Dúirt na comharsana, níor éirigh sé as an teach a thuilleadh, nó bhí sé ag iarraidh an talamh a threabhadh inné, ach ní raibh sé in ann. Agus ansin níor labhair aon duine faoi a thuilleadh. Mar sa gheimreadh ní raibh am le haghaidh cuimhne. Bhí ort maireachtáil. Chaill na daoine sin san Fhómhar, ní sa gheimreadh. Bhí sé ró-dhéanach ansin. Chaill siad nuair a bhí daoine eile fós ag cur, fós ag triomú, fós ag luchtú gráin, mar bhí siad déanach, mar ní raibh neart acu, mar ní raibh díon acu, mar ní raibh ádh orthu. Níor mhaith an fómhar. Ní raibh an fómhar sa mheán aois mar chríochnú. Ní raibh sé ina shuaimhneas tar éis cruatán an tsamhraidh. Ní raibh sé ina dhuais, duilleog órga, úll cumhra agus scíth ag an tine. Ní raibh ann ach an chéad bhuille, ciúin, fliuch, gan fógra. Ansin a thosaigh an bás. Stop an talamh ag tabhairt. D'éirigh na hainmhithe ciúin. Chuaigh daoine isteach sna tithe agus d'fhéach siad ar na ballaí, ar an tine, ar a chéile. Agus d'fhiafraigh siad gan focal, 'An mbeimid in ann a leor an méid atá againn? An seasfaidh an díon? An mairfidh na páistí? Bhí aghaidh láibe francach agus taise ar an bhfómhar, ach freisin ciúnas nach raibh ar chumas aon duine a bhriseadh, mar bhí an rud céanna ag gach duine ina gceann. Cé chomh gar a bhí muid don deireadh? Cé chomh beag a thóg sé chun gach rud a bhriseadh? Ní an geimhreadh a mharaigh. Ní raibh ann ach an deireadh a thosaigh an fómhar, mar dá mbeadh ar dhuine ar bith maireachtáil, b'éigean dó dul tríd an bhfómhar, ag obair nuair a bhí lámha ag scoilteadh ón bhfuacht, ag sábháil bia nuair a bhí gach rud ag lobhadh, ag marú an mhuc nach raibh aon duine ag iarraidh teagmháil léi, ag deisiú an díon a bhí ag sceitheadh os cionn na luí, agus fós ag guí, fiú mura raibh ach ina gceann, fiú gan focal. Ansin agus ansin amháin a bhí scáth seans, Agus mura raibh, ansin thóg an fómhar iad go mall, ní ar bhealach drámatúil, ach mar a théann uisce isteach in adhmad, mar a leathann mún ar an mballa, mar a imíonn an solas lá i ndiaidh lae. Ní raibh an fómhar mar chríochnú na bliana, ba é tús dheireadh gach rud. Go raibh maith agat as éisteacht. Spreagaim tú chun ordóg suas agus síntiús a fhágáil. Tá fáilte romhat freisin chuig ábhar faoin ngeimhreadh agus faoin earrach sa mheánaois. Agus más mian leat go bhfásfadh mo chainéal níos tapúla fós, Molaim duit cliceáil ar an gcnaipe tacaíochta thíos. Go raibh maith agat!